yomwe ikuzungulira kunjaku ndiyokhudzana ndi prophet bushiri kukamba kuti ziwiri zitatu zokhudzana ndi ulamulirowu eya kuyamikiratu nduna za dpp akuti ine simakondatu uyankhulayankhulapo za ndale koma awawawa nduna izi zuchita bwino izi zumabwera pambalambanda eh kuyankhulatu zambiri ati zipitilire zimenezi ayi tifotokozetu nkhaniyi bwinobwino makamaka poyiyamba ndi screenshot yomwe tikuiona pa screen pathupo imeneyotu yatengedwa ku page ya prophet shepherd bushiri ndipo akuti i rarely comment on political matters but it is important to acknowledge positive developments when they appear the new dpp leadership particularly

Eya, basitu ndi pemphero langa limenelo. Titanthauziretu pamenepo akunena kuti inetu sindimakonda uyankhulayankhulako nkhani zokhuzana ndi ndale. Ine zimenezo ayi. Koma n'zofunikira kwambiri kunena kuti ngati zuchitika zinthu zabwino pena pake tidzipezeka kuti tikumabwera ndikumayamikira zimenezo osamangokhala chete iyayi kumaona kuti zikuchitika zabwino. Nde apapa ndizoti. Ulamulirotu wanyowani wa dpp wu, dpp yanyowani iyi, ulamuliro wake, makamaka pa nkhani zokhudzana ndi mmene asankhira nduna zake, ayi tayaretayare, komanso nde ndunazo mmene zikuchitiraso, ayitu zochita bwino kwambiri, kumaonesa zoti izi nde ndi zolimbikitsatu izi, mm. Tikukambatu nkhani za serious makamaka pakagwiridwe ntchito. Anthu ali serious kwambiri awa. Kubweranso pamenepo ndi kuti pali accountability tikumabweretsa zinthu ndithu pambalambanda kuti ah mwaona tikupangatu zotere, apa zikuyenda motere, zakutizawo zikuyenda motere, a Malawi onse ndikumaona zimenezo zikuchitika. Nde kuliso chani? Nde kulitu zinthu zoonekatu ndi maso tu, ntchito zogwirika ndi maso. Kuli nde kuti no communication, kumafotokozera ndithu mwa apo ndi apo osati no mukatifotokozere pano pomazafotokozaso mmene zuchitikira mmaundunamo nde kuti pakapita kaya zaka ziwiri iyayi. Kubwera kuti mwezi uno mwaona tapanga zotere, uku tupanga zotere. Ayi zabwino ndithudi. Nde pali no kuwauzano. anthu mmene tikusunthira osangoti umangofotokoza koma pali progress kuti okay tachoka apa tupita apa apa ndiye kuti tikukathana mavuto awa kuno taa zili bwino kwambiri ndakuti ngatitu izi zingapitirire izizizi kuzipitiriza zimenezi kachikhalidwe kameneka ka komachita zinthu pambalambandaka kakhoza kupezeka zonena kuti kabweretsa kusinthiratu kumbali ya utsogoleri mmene utsogoleri umayendera kuti palibenso zomachita zinthu ndekuti kumidima koma kumachita zinthu pambalambanda aliyense kumaona utsogoleri wabwino chikhulupiriro changa nchonena kuti izitu izi Zisasinthe izi zipitirire, limenelonso ndi, ndi pemphero ndi pembedzero langa. Ayitu, zimenezo ndi zimene ayankhula amenewo a Bushiri makamaka pobwera pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kuyamikira utsogoleri umenewu, kuyamikira nduna zimenezi, kuyamikira ndi kuti mmene zikugwirira ntchito. Tingakambe chani? Ma guy, takhatu tikumabwera pano ndikumanena zonena kuti. Nduna izizi zikutipula. Yesterday dzulo dzulo lomweli ndinalinso pompano kukamba zonena kuti kulitu nduna zomwe zuchita bwino. Eh, timakambanso za china Jape Mhango pa ground paja. Magayi, aku- akuchita bwino kwambiri. Masiku apita omwewo timakamba nkhani zokhudzana ndi achina Joseph Mwanamveka mmene akugwirira ntchito. Kodi si izizi? Hmm? Achina Roza Mbilizi mmene akutipulira pa ground si zimenezizi kodi eh? Achina Ben Phiri always pa ground no time to rest, alibe nthawi yokhala mu office koma kupita ku uku kukayendera kuyendera uku kuyendera uku nduna ena pano analinso cha ku Lilongwe kuyendera I think kaya kunali cha ku wakawaka uku fanzi kugwira ntchito now si si nkhani yongogwira ntchito yokhayo koma tiziyang'ananso ndi ma appointment mmene akuyendera magayi. Fanzitu inasankhidwa ija yonena kuti koma itaoneka kuti fanzi ikudziwa zimene ikuchita. Hmm? Magayi nakambako za nduna zosiyanasiyana naiwala a Jean Matanga. Eh, mzimayi ameneyuyu. Aya, mwaona mmene aku- wagwirira kuja kumafuta kuja. Kuiwalikatu i- ndiye yemweyo mpaka na ife kumuiwala. Mwaiona? Chifukwa chani? Kulibe mavuto. Kukanakhala kuli mavuto bwezi ndekuti no dzina lake lili mkamwamkamwa. Koma ndiye yemweyo kumuiwala. Eh? magesi ndi amene tikuwaonawa. Zoti akuyenda bwino ma guy zimene akunena uyuyu Bushiri zoti zoyenda tayale tayale sizoti akunama iyayi majority akukamba zilino zimenezizi ee tukamba nkhani za chakudya ma guy mm? naona ka clip kena kake pa facebook ada amenewa akuti panotu tilitu mu nyengo ya Peter Mutharikatu chimangatu chili mbwereketetu ndela la atadzadzatu nde kuti chichani chi anadzadza nde kuti chibeseni ndi, ndi, ndi chakudya amwene hmm? dzulo ndinakayendera friend anga ena ake tinaphunzira nawo limodzi nde kuti ku secondary tinali ma friends kwambiri kufika kumene kuja akuti amwene ineyo ndi utsogoleri ukundiwaza chifukwa chani ine tulo nzivutikatu ine chakudya chokhacho ndi chimene cha ndimachifuna nde chakudya ndikangokhala zonena kuti ndili nacho zanga zili pabwino amwene nde panopa ndikumadya amwene aah amwene zikuyenda bwino mukuona fanz yambiri every day anthu akukamba zinthu zabwino za ulamuliro umenewu now ulamulirowu tikhoza kumanena kuti Peter Mutharika wachita bwino Peter Mutharika wachita bwino mukudziwa chani Umatha kukhala coach ndikumawuza anthu kuti kapangeni zotere zotere kapangeni zotere zotere koma ngati fans ija sikupanga zolongosoka nde umapezeka zonena kuti no coach iwe umaoneka ngati olephera. Inu munaonako nkhani za achina Peter Mponda kuti no Bullets isakuchita bwino mpakana anawathothola kumene kuja mpaka anakasumira no court chifukwa chani? Bullets ma player sakusewera bwino akuluza amene ndekuti amakalozedwa zala ndi ndani? Ndi coach. Now apapa ndi ulamuliro wa Peter Mutharika uwu mm kuti Peter Mutharika sochotsedwa ntchito nde kuti tiziona no kodi no ma fruits ake ndiotani zipatso zimene zikutuluka mu ulamuliro umenewu ndi zotani nde nkumayang'ana no ma player a pa ground po omwe ndi ndani ndeti ndi achina Mwanamvekha amenewa ndi achina nde kuti no fans yonse iyii ii nduna zimenezizi mmene zikugwilira ntchito mm osati kumapanga zinthu zakumidima iyayi kumango basi kumabweresano iyayi tizingoona ma effects iyayi kumabwera tikuyenda motere motere motere pakanali pano tili apa ende tikusuntha motere apa zikuoneka kupanga zonse tipanga motere zimenezo ndi zimene akuzikamba Bushiri kunoti ndi zabwino fande kuti transparency pambalambanda amwene hmm? Osamachita zinthu kobisika. And now osangoti pa mbalambanda koma ndeti pa mbalambandapo ndikumaonekano kunoti no palidi kusintha kwabwino. Ngati tizingapitiredi zimenezi inenso ndikugwirizana naye Bushiri. Dzikoli likhoza kupezeka zonoti tazitolera bwinobwino. Fa panopatu palibe nkhani yonena kuti no tisinthe Malawi iyayi. Nkhani ndionoti tim'bwezeretse Malawi mmene analili. Fa Malawi anawonongeka. Mwaona, anawonongeka, zimene sitingakane panopa kuti zanzani, zachuma kulowa pansi, njala, chani, zambiri mbiri, mm, Malawi analowa pansi nde timbwezelese pamene paja, tikakafika nde kuti pa level imene anali paja, tione kuti no tipangano bwanji no kuti tinyamule tipite naye patsogolo, komano pace yake ngati ikhale imeneyi kagwiridwe ntchito kake kakhale kamene kaka kuchoka kwa nduna mmene zugwilira ntchitomo, nde kuti no sizititengera nthawi yotalika kwambiri kuti tikafike no poona kuti timbwezeletse. Now tikamubwezeretsa ndekuti ngati pace yakenso idzakhale yomweyi kumapitilira ndekuti tizanyamukano ndikusunthanso ndekuti kupita pasogolo nkumaoneka zoti ah malawiyitu nde akutani akusuntha ah keep it up ma guys keep it up mupitilize kugwira ntchito zotere mwaona anthutu amayang'anatu ndikumakamba zabwino mukamachita zabwino anthu amakamba ndi liti lomwe tinaonako Bushiri atabwera nkuzanoti ulamuliro uwu wa Chakwerawu nde ukuchita bwino apa Anabwerako ndikudzanena kuti yayi koma mukuwafinyatu ma guys tu mukuwafinya kwambiri a Malawi pangani ziganizo zabwino zoti zithandize anthu one amayankhula ndekuti one negative side kuti no zolakwika zikonzedwe koma apa akunena kuti chani muchita bwino keep it up ndeti tipitilize zimenezo zimakhala bwino choncho do well and we'll do, we'll do justice u, u, u, u, tizayankhula zabwino eh, kumakolatu chizungu ti- tizayankhula zabwino za inuyo mukachitaso zabwino akutitu